eze ndị ọma na-ege m ntị apụtagokwa m o for ndị sị pụta pụta pụta pụta em m na akwa ọkụkọ nwanne m nwoke na o meta ya ka ọ na o metarọ ya Mm. na mụ pụta maka m, akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba ppp skd maka ebunu okwu na ya atọje ọ na ya atọje nọmba 1 bụ na ife o kwu na dat ebunu bụ 5 million ọ bụ na a ga-enye dat boy ego ife a ga-enye bụ 5 million not 2 million jekwa na nna na-akọ ife a fa na-akọ go and watch that video again o nwerọ mgbe o ji wee sị na ọ 2 million ọ sị na ị ga-atọlụ ebunu na ị tọlụnwo dat ebunu na a ga-enye 5 million naira m akwadobukwa ije nọ na ada m enwe efe efe adịrọ ndị a na-alụ ụlọ ọrụ ka nkụsụ ga mee na m emeet nwozi up so o wee bụrụ ya so since that video na-aga viral ndị mmadụ na-akpọ m sị m okongwu dibia ọkwa ị na-adị asọpọtụbu akwa ọkwa ị na-asọpọtụ akwa em nke ọ ma ọ dị mma ma ị na-asọpọtụ ya n'ịgwakwa unu eziokwu ee eh, a sịkwa atọba ụtọ atọba ụtọ sị wepụ aghụghọ ịghọta mhm. m fụ ezigbo ife mmadụ na-eme ana m ekwuilu onye a ada m ekwu iri n'ezi na ife ị ga-enye m ọ dị ọ dị ka mbọsị m je na nke ezeobi ime em video ụfọdụ sị na ọ ka m je nara ego ọ bụrọ ego m ma create godo awareness first before e wee nchọba ego ọ bụrọ ego ya nwee ike ife i lube na m bịa ịna ego abịahọ m ịna ego ejirọ m ego mana agụụ ada agụ m nwerọ ife gụụ m n'ụwa a ma aya eri m nwerọ ebe gụụ m n'ụwa a ma aya eje m so it's not money ịghọta ehe a bịa na nke akwa ọkụkọ tiwara akị ndị na-asị na m na-asọpọtụ ya ka o wee nye m ego ka o wee meelụ m nke a no m fụ ife dị mma m kwuo m fụ nke ọjọọ ya m kwuo ọkwa ị fụ nke ebunu a that boy that dibia tọje ị na-ege ntị hoha ọ dịrọ mma m na-ekwu hoha nke a nke a okongwu dibia nwerọ mgbe o ji sọpọtụ dat one for ndị na-asị tọrị ọnụ nwerọ mgbe m ji sọpọtụ ya that boy a ya-akpọ ya nye 5 million ya maka ife e kwuru ekwu yes ọ tọtụ dat ebunu asọ jee paakị na-asị na ọ ya na ebunu anyị kọmandị ebunu o si n'elu tebụl ọga jee paakị go and sit down ka m gwa dat na akwa ma ọ bụrọ ya bụ onye izi nke o ji abụ onye nke ịbụa nke o ji abụ onye nke ịtọ mgbe gboo mgbe gburugboo n'uke na be anyị n'uke mgbe nweke ifediche fa ka na-eme dibịa ọ ife nna m mee ka eji wee kpọba ya ife dị iche the meaning of ife dị iche is different ife o mee ka eji kpọba ya ife dị iche o so tọdata ebunu and o nwerọ mgbe o ji wee were anya kọmandị ebunu meanwhile ebunu a na-atọ atọ ada adị n'elu tebụl ife ọ na-adị bụ n'osisi osisi akpụ or n'osisi ọjị dụrụ adụ

ma ọ nwere nwa dibịa na-ewukwa ewu ji aka ji nke wuo ewu be anyị ji aka wee jide agụ n'ime ọfịa kọọ ya akpụkpọ ọ bụrọkwa na o ji egbe ọ mma ka echeta afa dibịa m cheta afa dibịa na be anyị m akpọ ya so ndị mesi ife ike na uke be anyị ka nka ndị mgbe m tokwudo anụnụghọ m na a na-enwugobe ebunu n'elu tebụl kọmandị ya o rituo na kọmandị ya erituo asị ije seduzuo ebunu ọtụtọ ka ekwu sị tọọ agaghị inedo ebunu anya ị kọmandị ya jevaki jekene ma ekowe dị ụmụ anya kụghịrị efere na akụghịrị biko jekere inedo ebunu anya ị kọmandị ya o si n'elu tebụl onye na-akọrọ gị nke a ị pụọ n'ụmụoji jụọ onye a na-akpọ egboka dibịa be ndị be nwaka nze egbo dibịa mgbe ọ lụrụ dibịa ọnwanye ife ọ na-amanye bụ efi igbo ọ mesị mee ma efi igbo ọ nwere nke ọ mee nwa ihe ọ nwere dibịa tọpụrụ nwunye aha etinye ego nke ego dị ba dị iche nke ego amarọ m maka ya mana ọ tọrọdata efi na ba o nweghị onye tọrọ nwunye ya nzu ama na na ya cross nwu dsf i could still remember then mgbe ọ ka dị na ndụ m emekwuye mana uke achọghị ime ememeke uke every year ememeke a na-edebe ebunu o nwee nke a na-edebe for ndị itili mmụọ bịa tọrọ nwa odi ebunu nwee nke a na-edebe for ndị dibịa mana nke mmụọ a na-ada emekarịsị kịta bụ mmụọ itilukwala na ife iluo na mmụọ ụmụ ọgwụ cross wa that line cross kwala na the line ị bịa tọrọ nwa odi ebunu

ama prize ya si were ya nye ee onye ma nke bụ eziokwu ya kwuo sapụke na ife a na-akọ sapụke na ife a na-akọ so ama prize the boy si kpọọ ya nye ha bụ ndị na-akọ na inedo ebunu anya kọmandị ya na-enedo ya anya onye makwa idi ebunu jee nedonụ kọmandị ya ka m fụ na-enedo ebunu anya kọmandị nke iji wee bụrụ m alụsị ka ọ chukwu ife a na-eme ya bụ ife eji ama odogwu ife a na-eme eme mgbe agha ka nkụ o nwere nke ọ ya-abụ nọkata etie ọgụ mgba a na-eme omenala igbo ka ọ bụ ọ dịba gboo gboo etie mgba ị gbagide mgba gbagide mgba gbagide mgba merie ị ghọta either na i winnụ prize or na-enye gị ana or na-akpọ gị nwaanyị or na-enye ego ụlọ one thing echi sef m ebido mebie very soon obere oge na ọ ka Chukwu gozie m ebido mebie very soon so mana abịa na nke mụ nedo ebunu anya voku abụ ya hụ dibia anọ m agwọ ọgwụ afụnụhọ m ụdị ya ịghọta I never see that one in my life nenede ebunu anya efu okiyo rituo ị bụ ọgbanje ị na-ata amosu amosu nwere ike ikinedo ngwugwu ifere amosu sef ya eji nedo ebunu anya command ya ya o si n'elu table rituo oga that guy win o win that that that that um, competition and all ife amenụ bụ ife mere nụ mesịa onwezi onye kwu elu the ebunu nso because at the ending of the video afụ m mgbe emesi ya eme ka ife niile eme ka the ebunu onwezi onye tọọ ya onwezi onye tọọ that ebunu mee ife eme ụmụ ife nwa ọkụ ya ya ya ya amaghịzi m ụdị nke a na-emezi kịta before before ebunu bụ enwekwa ya n'osisi ka nzu number one bugodo to start with godo isi na ị bụ dibia gafegodo that nzu ama yes na ị bụ dibia o nwere ya abụ fa gafee nzu that ebunu fa ama ntọnwu ya either na iti aka agwara awụ ahụ n'ahụ or na ije ka iti aka ikpuo isi pụtakwa ịfụgbakwa ụzọ many things ya atọnwu the ebunu ime ka iti aka ọkụ adaba emego ndị experience ama nke o si adị ọ dibịa siri ike na-atọ the ebunu ọ dibịa siri ike na-atọ the ebunu so the boy nwụ the ebunu aka ọ kpụtụgwu ye n'ana before and number one ife afụ eti ihe ekwesịrị ekwesịrị itie ife ị na-etiziri ya ife for what ife a bụ competition eti eti onye win onye agaba ọ bụgodị na onwe mistake ọ ma orube iti ife amarọ m ife nke ndị Igbo ji adịdụ iche orube iti ife ife a bụ show ọ program is an entertainment ife a bụ entertainment ka eti is an entertainment ife eji enwe obi aṅụrị orube nke ọgụ na mgba orube nke ọkpọ ife niile abụrụ ọgụ so ife afụ eji etibie nwa bịa ọla isi okay ụnụ nwa etie ife tisisie ya ife mana ụnụ atọghọ the ebunu again bụ ka m congratulate ye the boy tọ that ebunu nna you try ị nwere ọgwụ o o gosiri na ọgwụ enwere ndagbu iyi keep it up A- anwa after all akpachala anya ọ gị ya-abụ next Akwa in next upcoming years nwere ike ọ bụrụ ị ya-abụ next Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị n'Ọba maka o doro m anya na onye Ọba ka ị bụ ịghọta ehe i wish you good luck ọ gasị gị ego that boy nye anọkwa m mfu nke bụ aha m ejikwa n'ọyị maka na ọyị nwaanyị amaka nwa mmiri ọ sụpụtara na pant na mụ na enyi m a na-atọkọ ụtọ abụọkwa na mfu eziokwu na m ya ekwu the guy win the competition